an bɛ foli ni tanuni di bɛɛ lajɛlen ma ka ala fo ka ala barikada k'a wale ɲuman dɔn ka sɔli ni k'a caya ka kisi ni tangani ko ɲini aminata den ani abulayi den a n'a soden sanumanw bɛɛ lajɛlen ani fɛn fɛn mana k'a ka sira jɛlen kan fo ka se alikiyama jɔ ma an bɛ sɔli a bɛɛ kan ka aw ladɔnniya aw ka jɛmukan min ni a bɛ kɛ aw ye juma o juma ni ye an sigilen o jɛmukan o kɔnɔna na n'an ye ala fo ka ala barika da ka sɔli kɛ a ka kira kan an bɛ sɔrɔ k'an masaw fo fa kunda ani ba kunda an bɛ diɲɛ ko ko la a ɲɛ an bolo walima a ka tiɲɛ an bolo olu ka dugawu jɔyɔrɔba b'a la an b'an fa n'an baw an b'a fɔ u ye k'u ni ce o kɔfɛ an b'an karamɔgɔw fo karamɔgɔ minnu ka sababu ɲuman kama an bɛ sigi kamera ɲɛfɛ bi an ja jɔlen ka baro kɛ ni lamɛnbaaw ani lajɛbaaw n'an bɔr'o la an bɛ sɔrɔ ka na baara in sigi kun foyi sabuntan tɛ ka dugawu don kɛ sababu ɲuman ye a ka badabada dali n'o adama jate balaba ye a ye baara dɔ nun don ni k'i kɔ don nka a taara ka an to a kɔ yan an b'a fɔ i ni ɲɛ i ni kɔ ale y'o de ye ala k'an mɛn ka saraka bɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ani diɲɛ silamɛ ɲumanw bɛɛ o hukumu kɔnɔna na ani maa min bɛ baro kɛ o de ye yasi karamɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen ko a ma ko karamɔgɔ dirisa n'i y'a tɔgɔ fɔ n'i ma yasi d'a kan maa caman t'a dɔn barata dɔnni kalite caman bɛ yen nɔ moriya sira fɛ dirisa kɛ bɛ ka kabako lamaga ni minnu ye dogo la mais yasi kanu ani yasi kɛwale o de dara a tɔgɔ kan ka d'a kan a ye kabako kɛ ni yasi de ye ni baro ninnu fɔkun ye mun ye mɔgɔ dɔ bɛna an lajɛ bi a b'a fɔ u b'a fɔ yasi karamɔgɔ yasi karamɔgɔ mun na o ye yasi karamɔgɔ parce que n'a ye yasi kɛ ko min na ala bɛ sɔn o bɛ kɛ ko yasi kuranɛ dusukun ye o dɔrɔn tɛ dɛ dusukun ɲumantigi de b'a kɛ mɔgɔw ye ala bɛ sɔn a b'a jaabi sinon dɔw b'a kɛ a tɛ nɔ foyi dilan donc ni mɔgɔ ye fɛn kanu a ka sɔrɔ a jogo b'i la a dafalenya ka y'i yɛrɛ fɛnɛ na o kosɔn an b'a fɔ o la a ka o wuli ka jɔ la o kɔfɛ jɛkulu de b'a la minnu y'a kanu ka tɔn sigi a tɔgɔ la an b'u fo vidéo si la an tɛna ɲinɛ u kɔ ala ta kɔfɛ an b'u fo u mana kɛ diɲɛ jamana o jamana na maliyɛnw don jamana wɛrɛ denw don minnu ye fan club fara ɲɔgɔn kan ko dirisa kanubaw ka fara ɲɔgɔn kan ka club sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu in kolokolo walasa dirisa bɛ se ka dɛmɛ a ka baara la cogo di a y'an dɛmɛ ala kama ka fayidaw di an ma an ye jɔyɔrɔ ye a ka dilali kɛ fɛnw na o de kosɔn an fana bɛ se ka dirisa dɛmɛ ni mun ye o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dirisa ka kanu yira dirisa fana ko olu ma n ta ni aw ta tɛ kɛ kanu fu ye ne fana se ye mun ye k'a kɛ aw ye kunatɔw ka yafa n ma i n'olu taamakun de ɲɔgɔn fɛ n'u ye nɛgɛ tɔmɔ a ka d'i ma i ka don i tigɛ la n'i ni dɔnnikɛla jɛra a kun de ye a ka dɔnni jɔyɔrɔ kɛ i ka ɲɛnamaya la donc an b'aw fo tunkarankew an b'aw fo maliyɛnw an b'aw fo jamana in yɛrɛ kɔnɔ karamɔgɔ dirisa yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ bi baro bɛ diya lajɛbaw baro bɛ diya bi dɛ ka d'a kan an bɛna kuma fɛn kan fɛn min ni aw famana k'o ɲɔgɔn baro nafama sɔrɔ an bɛna fayidaw di a kan o fayidaw kɔfɛ aw bɛna a dɔn cɔ ko dirisa bɛ ka fayida di fɛn min na dirisa bɛ se o fɛn in na ni ala sɔnna a ma an ka baro de kɔnɔ aw bɛna o dɔn o kɔfɛ ka kuma dafa ka sɔrɔ ka kuma di dirisa ma ka d'a kan bi nisɔndiyalen don n kɔntannen don kosɛbɛ sabu ne ni dirisa bɛna baro kɛ fɛn na fɛn min y'a dɔnfɛn ye n'an ye baro k'a kan a baro bɛ kɛ cogo di baro in kɔnɔna na fayidaw kɔfɛ ne bɛ tila ka dirisa ɲininka fɛn caman na nin ko in kɔnɔna na

a k'o kɛ aminata den ani abudulahi den kan muhamadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallim a k'o k'o kan a n'a so dingɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ani minnu sɔnna ka tugu u la an b'a ɲini ala fɛ ala ka kisi ni nɛɛma k'u kan o kɔfɛ an b'an lamɛnbaaw fo an b'an lajɛbaw fo an bɛ ala fana fo hali bi ala min y'an bɔ juma tɛmɛnen na ka se bi juma ma an b'a fo kosɛbɛ ala min sɔnna k'an bɔ jumadon na ka bi juma sɔrɔ anw ka cɛsiri m'o k'an ye an ka cɛya m'a k'an ye an ka fɛnw m'o k'an ye o bɔra ala ka maya la to ala min sɔnna ka bi yira an na an b'ale ala kelen fo o kɔfɛ an b'an kanubagaw fo dɔw b'i lajɛ u m'i kanu an b'an kanubagaw fo diɲɛ dara kanu de kama kosɛbɛ lahara dara kanu kama kosɛbɛ an bɛ kanubagaw fo i bɔra ka min fo n'o ye min ye ko in daminɛ n'o ye adama jakite bala n b'a fo n b'a ka denbaya fo n b'a fo an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ a ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen la k'ale ni ɲɛ ko anw ni kɔ ala k'an mɛɛn ka saraka bɔ k'a ye baara min daminɛ ka taa ɔ ni ala sɔnna ka an to simaya kɔnɔ k'an to kɛnɛya kɔnɔ ɔ ko an b'an se k'a la a k'a dɔn k'a fɔ ko a ye min dun ka taa k'o diya ko hali bi ko ale ka nɔ k'a ti tunun donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an silamɛ fure bɛɛ lajɛlen la bi jumadonya in na kɔfɛ an b'an ka gurupu denw fo i n'a fɔ i bɔra k'u fo minnu sɔnna ka an kanu ka tila ka gurupu dilan an tɔgɔ la ko an b'i dɛmɛ ka baara la an b'i dɛmɛ ka hakilila la parce que mɔgɔ n'i bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ i ma mɔgɔ ye min bɛ k'i dɛmɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ ka min kɛ ko ko ɲuman tɛ nka i ye baara daminɛ i ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu ko an b'i dɛmɛ i ka hakilina la an b'i dɛmɛ i ka wulikajɔ la an b'i dɛmɛ i ka cɛsiri la adama o y'i kanubagaw kosɛbɛ olu minnu sɔnna k'o k'an ye k'an tɛ se k'u sara sɔrɔ mais u sara bɛ ala bolo ala ka sara cogo ɲuman u sara b'ala bolo ala ka sara cogo ɲuman o kɔfɛ an bɛ e yɛrɛ adama an b'i fo i ka cɛsiri la juma o juma min bɛ sɔn ka wuli ka tugu ka na anw nɔfɛ ko an ka jɛ ka baara in kɛ ko i tɔgɔma ye baara minnu bila k'e e b'a ta an nɔfɛ k'a bila ko aw bɛɛ de ye kelen adama an b'i fo an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i folilen kɔfɛ an b'i tɔgɔma adama tarawele fana fo n'an b'a fɔ o ma ko alikatarasi an b'a fo nin kɛnɛ kan kosɛbɛ adama an b'a fo mm-hmm. ale de bɛ an filime kuma bɛɛ ale de y'a ka baaraw bila mm-hmm. ka na ni ja ɲuman in ta mm-hmm. k'a jɛnsɛn diɲɛ ye kosɛbɛ alikatarasi an b'a fo an b'a fo ni kɛnɛ kan kosɛbɛ a n'a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'an ka eh, baara in baarakɛla an b'a bɛɛ fo an bɛ baara in kɛbaga bɛɛ fo parce que baara ti ɲɛ ni jama tɛ jama min sɔnna ka jɛkulu labɛn ka baara in don ba la ka fanga don a la an b'a baara an b'a jɛkulu mɔgɔ bɛɛ fo

mɔgɔ mɔgɔ anw lamɔ olu bɛ se k'anw kalan fo ka taa diɲɛ wuli fo ka taa diɲɛ wuli hali n'a diɲɛ wuli ye an sɔrɔ balo la olu bɛ se k'an kalan u ti dɔ da dɔ kan don o don u kura fɔ an ye ko mɔgɔw bɛ yen nka bɛɛ n'i gɛrɛsɛgɛ don ɔ dɔw yɛrɛ bɛ kuma dɔw bɛ ka baara anw ka baara in ɲɔgɔn kɛ u bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ anw kan donc an bɛ yafa ɲini u fɛ n'anw donna kɛra min gasi la ko an bɛ yafa ɲini u fɛ k'an bolo fila b'an kɔ ye ko ni an don dɔ baara kɔnɔ ko salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu karamɔgɔ dirisa o diyara an ye o bɛ kɛ sababu b'a dun cogo a b'a nɔgɔya hukumu kɔnɔna na bi an bɛna masala kuranɛ suran dɔ kan suran min n'i y'a kofɔ ka ban karamɔgɔ caman bɛ ŋuna sojuw la karamɔgɔ caman bɛ ŋuna barodaw la nin sura in ka di maa caman ye wa ni sura in tɔgɔ fɔ dɔrɔn maaw b'a fɔ k'i bɛna da maa ka nafolo de la n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko nin ye wari sɔrɔ sababu de o de ye zawakati ye zawakati yɛrɛ ye sura jumɛn ye ani a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye adamaden ka ɲɛnamaya la gɛrisɛgɛ siratigɛw fɛ n'o ye nafoloko ye adama ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka nin ɲininkali ɲuman in na adama ye ko zawagati yɛrɛ ye mun ye izawagati ye kuranɛ suran de ye suran in min ni ala yɛrɛ ye suran in bɛnna ale yɛrɛ ala tɔgɔ ye zawagati de ye ayaba ye suranba ye ala bolo suran in min mɔgɔ b'a dɔn ni nafoloko sira de caman b'a dɔn n'o de ye nka zawagati bɛ fɛn kɛ min tɛ nafolo ye parce que dɔnni ye fɛn de ye kuranɛ suran bɛɛ bi nafolo de se mɔgɔ ma kuranɛ suran k'a daminɛ bakara la ka n'a bila birabinasi la a bɛɛ bi nafolo di mɔgɔ ma wa so aya t'a kɔnɔ ko min tɛ mago dilan wa aya t'a kɔnɔ ko min tɛ mago sa laɲini fɛn fɛn b'i la ka daminɛ kuranɛ suran fɔlɔ fo a suran laban a bɛɛ b'a dilan ka daminɛ aya fɔlɔ fo aya laban a bɛɛ b'a dilan donc n'i ko eh, za wagati parce que n'i ye kuranɛ sura ninnu lajɛ ka ayaw lajɛ valeur dɔ dilen don bɛɛ ma i jɔyɔrɔ dɔ la parce que mun na min dɔnnen don ni min ye baara bɛ kɛ o ka baara wele o tɔgɔ la mɔgɔ b'a sɔrɔ o bɛ se ka baara kɛmɛ kɛ min t'o ye par exemple n'i ko ko tanganikɛla sisan mɔgɔ bɛ sɔn ayatul kursi de f'i ye ɔ ayatul kursi n'i bɔra nafolo baara nɔ fɛnɛ kan a i b'a fɔ ko na ko a ti tangani kɛ ko jaa k'a bɛ nafolo se mɔgɔ mm, mm. ni eh, furuko baara fɔra i ye mm, suratul arahman bi f'i ye adama suratul arahman n'i bɔra nafolo baara nɔ kan mɛ n'i bɔra a mɔgɔ fanga bin nɔ kan n'i bɔra a mɔgɔ dawula bin nɔ kan i b'a dɔn k'a fɔ ko sura in k'a bɛ baara kɛ n'i ko masaya dɔw suratul muluki f'i n'o ye tabaraka lezi biyadi muluku adama n'i ye masaya lajɛ n'i y'o kuma fɔ dɔw mɔgɔ caman b'a ko e ko tabaraka bɛ masaya baara kɛ mɔgɔ ye mɛ tabaraka bɛ fɛn kɛ mɔgɔ ye min ti masaya ye min fanga ka bon masaya ma donc o bɛ suran bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don i bɛ min kɛ o de bɛ f'i ye o kan min dɔnna ni baara min ye o dɔn o dɔnnen n'o de ye min aya min fana dɔnnen ni baara min kɛli ye aya tɔgɔ de bɛ da o kan ka fɔ k'a bɛ taa

o bɛ aya bi kɔnɔntɔn ani aya kɔnɔntɔn o aya bi kɔnɔntɔn aya kɔnɔntɔn o bɔ ni adamaden yɛrɛ de ka adadu cogoya ye adamadenya yɛrɛ sigin bɛ o kɔnɔntɔn de kan bon adamadenya min sigin bɛ o kɔnɔntɔn kan i b'a ye k'a fɔ kɔnɔntɔn jɔyɔrɔ min bɛ kɔnɔntɔn na adama o tɛ fɛn o tɛ fɛn caman na parce que adamaden ka adamadenya kɔnɔ kɔnɔntɔn in nafa de ka bon ni caman ye hadamadenya tɛ se ka latilen ni kɔnɔntɔn in dɔ tɛ bon ni kɔnɔntɔn in dɔ y'a jɛ i ti wele ko mɔgɔ dafalen donc adamaden ka adamadenya sigi bɛ o kɔnɔntɔn min kan o de la ala ye za wagati bɛn ni aya kɔnɔntɔn m'a fɔ n ko sisan kuranɛ o za wagati bɛ dilan don min na aya minnu labɛnna a kuranɛw bɛ k'u ka kuranɛw latunu sisan za wagati ye aya bi kɔnɔntɔn ani aya kɔnɔntɔn mɛ kuranɛ kura minnu bɛ ka bɔ sisan olu

mɔgɔ n b'a fɔ mɔgɔ min bɛ za wagati kalan n b'o fɔ dɔ bɛ a b'a kalan a b'a dɔn dɔ bɛ a bɛ se k'a kalan ka dɛ a t'a dɔn mɛ dɔ bɛ a b'a dɔn a tɛ se k'a kalan ara mɔgɔ min bɛ za wagati dɔn baara ka dɔgɔn k'i tɛ se ka min kɛ n'a ye mɛ dɔnni fana dɔnni kɔnɔ fana fɛrɛlen don parce que mɔgɔ bɛ za wagati dɔn caman b'a dɔn de ko nafoloko sira don bon e b'a kalan e bɛ taa mun ɲɛ ɲini e bɛ taa nafoloko sira ɲɛ ɲini ni za wagati nafoloko sira dɔn e de bɛ se ka kɔmaa kɛ ɲɛmaa ye ka kɔmɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye e de bɛ se k'o kɛ mun de bɛ na za wagati de bɛ na ka ɲɛmɔgɔ kɛ kɔmaa ye n'i y'o dɔn i bɛ za waati kɛ ka ɲɛmɔgɔ kɛ kɔmɔgɔ ye za waati fana de bɛ se k'o kɛ adama fɛn bɛ za waati kɔnɔ muso baara yɛrɛ sira fɛ fɛn bɛ za waati kɔnɔ kabako don ayi i t'a kɛ i t'a i t'i i t'a fɔ k'i bɛ a baara ka di mɔgɔ ma dɛ adama a tigi b'i bolokɔni jɔ muso la a mago bɛ muso min na dɛ a bɛ k'a sago ye. bon za wagati ale jɔyɔrɔ fanga ka bon n'i ye za wagati yɛrɛ ta k'a lajɛ nahanu tan de b'a kɔnɔ nahanu nahanu nahanu tan de b'a kɔnɔ n'i ye za wagati ta k'a lajɛ bon za wagati ni ne ma ɲinɛ arahman naani de b'a kɔnɔ ne ma fili parce que dɔnni ye fɛn dɔ ye mɔgɔ bɛ dɔnni kɛ ka taa niveau min na ani tuma dɔ adamaden hakili ye jɔn ye parce que ni fɛn bɛɛ sɛbɛnnen t'i bolo fɛn ka baara ye kunfɛ baara ye kuma la i bɛ se ka fili ne ma fili arahman naani de bɛ za waati la afaraytum naani de fana bɛ za waati la za waati ye suran ye n'i y'a dɔn adama mako dilan kira ka sahababa dɔ bɛ yen nɔ don dɔ la yanni k'a fatu a y'a ka tiɲɛ a y'a tila a y'a ka tiɲɛ tila a pan'a den dɔ kun nafolo min b'a bolo a y'a di a denw a denw ma pana den dɔ kunna u y'a ɲininka ko ee k'i pana i den kunna ko yala ko mun kɛra ko ma k'ale t'i den ye wa a ko ayi ko n den don a ko mun na k'i y'i ka tiɲɛ tilan i pana ale ma a ko k'a bɛ za wagati de dɔn donc ko ale bɛ za waati dɔn mhm. ko n den fɛn fɛn n ye fɛn di fɛn fɛn ma mhm. ale bɛ tila k'a bɛɛ mara tuguni wa a kɛra ten adama kabako a ma d'ale ma dɛ mhm. ale tila bɛɛ de tila ka na siri ale la ale ye kelen tila ka jɔ ni bɛɛ tuguni mun de y'a s'a ma za wagati donc n'i ko za wagati i bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan n'a ye n'i ko za wagati i bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan n'a ye donc eh, n'i ko nafolo sira za wagati munna i za wagati adama za wagati na sira dɔ bɛ yen i bɛ za wagati sɛbɛn ani ala tɔgɔ bi kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i bɛ za wagati sɛbɛn n'i za wagati aya kelen sɛbɛn i bɛ eh, ni i y'a daminɛ za wagati lwakiya i bɛ ala tɔgɔ kelen sɛbɛn

nasi tilannen kɔ fila ye fan kelen i b'o ni kami jɛman tobi i b'o dun i b'o ni kami jɛman tobi i b'a dun kami jɛman in si a n'a kolo i b'i jilaja i kana kolo in karikari nka si ni kolo i b'o fara ɲɔgɔn kan adama n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa dingɛ sen sumayama yɔrɔ dɔ ɲini

adama kɛlen kɔ ka du caman ɲɛ sen k'a don ye nasi in fankelen i bɛ manja k'a la i b'i ko a la adama n'i y'i ko nin na a banna i y'a siri i la nafoloko la maa ti nin kɛ k'i ti kɛ nafolotigi n'i ye nin kɛ dɔrɔn adama i b'a ye a ka du kɔnɔ mɔgɔ ti bɔ min bɛ kɛ fantan ye

ka manja fara a kan manja faralen a kan i parifɛn kalite tan saba i b'o de k'a la i b'i jilaja sugu wolonwula i b'i jila i b'o bɛɛ bɔgɔ dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni sugufiyɛ wolonwula sugufiyɛ wolonwula i b'o bɛɛ bɔgɔ fitini fitini ɲini ka fara a kan ani juma misiri i b'o bɔgɔ dɔɔni fara a kan adama n'i y'o dɔɔni fara a kan i bɛna nin susu k'a kɛ k'a nasi bɔ ɛ ka i bɛna a susu sa ka ni nasi nasi dɔ bɔ k'a la ka n'a foroki ni ɲɔgɔn fo k'a ɲɛ i b'a da suma na a ti da tile la dɛ a ti da tile kɔrɔ i b'a da suma na adama n'i y'a da suma na ni a jara parifɛn ninnu kɛlen kɔ a la adama wusulan in to k'i tɛgɛ wusu a la nasi

bon mɔgɔ min bɛ ni eh, eh, mandiya de ka di e ye mhm. dawula dawula ka di e ye oh. dawula ka di mɔgɔ min ye mhm. adama za waati dawula di mɔgɔ ma a b'a di iza waati dawula di mɔgɔ ma i bɛ dawula kelen kelen min na mhm. za waati dawula za waati aya dɔ ko innahu lakasamun law taalamuna azimun wa innahu lakasamun law taalamuna azimun adama i jilaja i k'a sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn siɲɛ mugan a bɛ sɛbɛn siɲɛ mugan wadudu adadu la n'i y'a sɛbɛn siɲɛ mugan mimu min b'a laban na mugannan in laban i b'o fana sɛbɛn i b'o adadu i b'o mimu in dayɛlɛ ka mimu in bonya kosɛbɛ ka wadudu mugan don a kɔnɔ n'i ye wadudu mugan don a kɔnɔ sisan o bɛ bɛn bi naani ma n'i y'o mugan don a kɔnɔ adama a t'o cogo la i ka nin ko ka bɔ wala la n'i y'a ko ka bɔ wala la i jilaja n'i ye misi naare gɛrɛ gɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ yɛrɛ a yɛrɛ yɛrɛ o dɔɔni kɛ a la misi kolo kɔnɔ sɛmɛ adama n'i y'o dɔɔni k'a la timitimini dɔɔni k'a la manja k'a la n'a ka di i ye i bɛna a tobi kosɛbɛ parifɛn minnu ka di i ye olu ɲagami a la k'a kasa tigɛ

donc a bɛ taa o taacogo la donc za wagati adama bɛ min fɔ a la fɔlɔ inshallah Dirisa baro diyara n'ala ka jɛn n hakili la lamɛnbaaw bɛ wasa ka d'a kan nin bɛɛ kɛra fayida ye min nina adamadenw na fo eh, Dirisa an bɛ segin ka na kɔ dɔɔni an bɛ na ale za wagati kelen ma halisa parce que fɛn damadɔ de fɔ k'o bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o t'a dɔn k'o bɛɛ b'a la dɔnnikɛlaw yɛrɛ bɛ nin ta ka kalan ka tila ka e ka fayida ye k'a kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'u ka dɔnniw ye gindo la ɛɛ dirisa i ko a bɛ fanga di maa ma i n'a fɔ a bɛ fanga bɔsi mɔgɔ la mɔgɔ caman bɛ yen minnu b'an ka imaziw lajɛ faamaw don u mago bɛ pilasi la u dɛsɛn bɛ k'a sɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ pilasi minɛ u sinsinnen tɛ ɔ yalima olu niyɔrɔ b'a ko kɔnɔ. adama n bɛ fɛ ka pilasi ɲini sisan za wagati de bɛ se k'a kɛ.

e ni ye maa di n'o ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ janko an ka tunkarankew yɛrɛ kan mm. wa problème ka gɛlɛn mm. olu ka problème yɛrɛ fa caman fana ye musoko problème ye bon kuma dɔ la ka dɔn dɔ bɛ n'i y'a di dɔ bɛ se ka dɔw ka muso minɛ a la n'o système ye o de la n ti kuma musoko baara kan parce que n b'a dɔn don nata la i ka ɲininkali kana na s'a ma ah, kuma dɔ la eh, dɔn na kuma dɔ an bɛ se ka bali k'a di mais an fɛla tɛ mm, parce que adamaden don dɔ la eh, kow ka ca tabarikala n'ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an bɛɛ sababu ma fayida tv filɛbaaw an b'aw fo an n'an karamɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye karamɔgɔ dirisa tarawele bɛɛ lajɛlen k'a ma yasi karamɔgɔ bi an n'an bɛ ka kuma fɛn min kan bi jumadon in na n'o ye fayida kɛnɛ yɛrɛ ye an bɛ ka masala eh, i k'a dɔn k'a fɔ zawakati de kan zawakati ye kuranɛ sura min ye a bɛ ka ɲɛfɔli k'o de la a bɛ se ka dɛmɛw di hadamadenw ma cogo min ala kama an ni karamɔgɔ dirisa bɛ ka baro kɛ o kan sɔmi an ka se kuma kuncɛyɔrɔ la an bɛ segin ka na dirisa ma ka d'a kan ala ye a ladiya ala ye dɔnni min d'a ma a bɛɛ b'a kunkolo kɔnɔ a b'a hakili kɔnɔ n'a mago sera min ma yɔrɔ min a b'o fɔ i ye k'o kɛ ka o dilan ayiwa karamɔgɔ dirisa n'i ye diɲɛ ko o ko kɛ anw filɛbaa fanba a kɔfɛmaa de ka ca kɔfɛmaaw zawakati

n'o tɛ dirisa bague yɛrɛ min ye ne bolo musa waati ginde de don ayiwa baasi tɛ parce que eh, dɔnni ye fɛn dɔ de ye mm-hmm. ni kuma dɔ la an bɛ kuma dɔnni kan a dɔ la i b'a sɔrɔ an ye caman k'a la mm-hmm. parce que n'i sigilen kuma dɔ kan kuma dɔnni dɔ kan i wasalen bɛ ka kuma kan mm-hmm. a ye jɔyɔrɔ y'a la o ye tiɲɛw y'a la donc zawakati kɔni an b'a la fo n'a ye kosɛbɛ a ka se ka bague sɔrɔ ka don a tɛgɛ la Eh, karamɔgɔ dirisa kumakuncɛ kuma sɔma an ka se i ka jɛkulu mɔgɔw ma mhm. an bɛna mali yɛrɛ dugukolo kan yan mhm. ka d'a kan i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ k'an filɛ tunga fɛ wa bamakɔ yan ha ka ja mali fan bɛɛ dirisa ivoirienw ni congolaisw bɛɛ donnen don i ka vidéo suyeli la sisan mhm. an b'a kalama i ka appel bɛ ka bɔ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la ɔ karamɔgɔ dirisa e bɛ se ka a fɔ an ye zawakati kan mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ ka visa ɲini kɔrɔn k'a ɲini tilebin k'a ɲini bani k'a ɲini baba a b'a fɛ ka taa n'ale yɛrɛ dɛsɛra k'a kɛ n'a na dirisa fɛ dirisa bɛ se k'a dɛmɛ wa parce que nin kuma in man di i ye mais f'an k'a fɔ de vraiment n b'i fo o la kosɛbɛ mm. eh, i y'a fɔ cogo min i ye tiɲɛ fɔ ah. parce que nin kuma ninnu man di ne ye ka da kun dɔ de kan mm. a man di n ye kun jumɛn na mm. mɔgɔ i bɛ baara o baara kɛ n m'a fɔ adamaden tɛ baara kɛ nata la i baara o baara kɛ i bɛ nata ɲini a la i bɛ nata sɔrɔ a la fɛnɛ bon mais n'i y'a kɛ ala kama ɔ ala bɛ se k'i dɛmɛ ni o kɔnɔna o ala kama ko ye bon n'i bɛ nata ɲini nata ɲini ala kama mɔgɔ ye nin k'a fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ tan o b'a sɔrɔ i y'a k'i yɛrɛ fɔ i ye jɔyɔrɔ dɔ y'a la bon n'i ye o baara k'o kɛcogo la bon finalement e nana ka na kuma bɛɛ i ko k'i bɛna fa i ye fɛn da yɛlɛ k'i bɛ fayida de di mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɛmɛ mais eh, tuma bɛɛ ni i tora ka bali k'a fɔ mɔgɔ ye n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan voilà a ye na n b'a k'a ye a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'e y'i ka baara in dayɛlɛ k'i mago bɛ mun na i mago bɛ fɛn de la a kɔnɔ hali n'i mago bɛ fɛn na o tɛ tan o tɛ kɛ tan fɛnɛ bɔn n'e nana ka n'a kɛ cogo dɔ ye i bɛ se ka don mɔgɔw gasi la o kɔfɛ fɛnɛ mɔgɔ bɛna k'u kɔnɔ i n'a fɔ i bɛ ka fɛn ɲini ɲini cogo dɔ la k'a sɔrɔ o tɛ i bɛ k'a kɛ ala de kama donc o de la n tɛ sɔn nin kuma dɔ la laɲini ninnu ma k'a fɔ ko n bɛ fɛn ninnu baara mɔgɔ ye mm. n b'a fɔ a kɛ n'i ye min y'a la ɔhɔn i bɛ se k'o ɲɛ fana kɔni mm. ɔ ne ye min ye a la mm. a ɲɛna e bolo a karisa ye nin dalu di a ɲɛna an bolo karisa i yɛrɛ ka nin minɛ i k'o bila e kɔnɔ ko n'o tɛ kojugu ye dɛ a ni min y'o kan ye o ka d'an ye dɛ o kɔni y'o ka d'an ye zen dɛ hɔn n'an y'a fiye n'a ɲɛn'i bolo a tiɲɛ yɛrɛ la an ye nin dalu in sɔrɔ karamɔgɔ nin de bolo a ye nin f'a ka fayida la ne y'a kɛ a ye nafa sɔrɔ n ye nafa nafa sɔrɔ a la voilà an bɛ nin d'a yɛrɛ ma alihamudulila ko n'o tɛ goya n ye voilà mais ka to k'a yira k'a fɔ ni min mago bɛ n na i bɛna k'u kɔnɔ parce que adamadenw ka faamu tɛ kelen ye mɔgɔ faamu ka jan ɲɔgɔn na kojugu adama bɔn n'i bɛ kuma adamadenw fɛ dɔrɔn tuma la i janto kuma la bɔn a bɛna kɛ komi n'a fɔ an bɛ ka nin baara in kɛ laɲini dɔ de kama an bɛ ka mɔgɔw pusi u ka na u ka na a di an ma i n'a fɔ k'an t'a dafalen ye parce que an bɛ ka min di o yɛrɛ don an bɛ ka n'i nana an b'o fana de k'i ye n'e nana n'a kari nin na n'i ma ye k'i bɛna i bɛna a ka k'i yɛrɛ sigilen ɲɛna an b'a baara bɛɛ k'i ɲɛna k'a d'i ma i bɛ taa n'a ye fɛn bɔ kɔnɔ e wajibi de adama an kɔni voilà o de la n bɛ to k'a fɔ fana n'i ye nin fɔ n'i ko i ko i bɛ fɛn bɔ a ka ca la mɔgɔ caman tɛ na o de y'a kɛ cogo ye i bɛ fɛn bɔ dɛ donc n'i nana ne kɔni fɛ yen nin baara ninnu na adama n t'i nɛgɛ wari bɔ ayi n'i bɛ fɛn bɔ dɛ i bɛ wari bɔ dɛ n tɛ mɔgɔ nɛgɛ n'i y'a dɔn i tɛ se ka wari bɔ a to yen ni wari t'i kun i bɛ se k'a to yen voilà parce que ne bɛ k'u kɛ n yɛrɛ ye donc ne bɛ ka jɔyɔrɔ y'a la n'e bɛna k'i bɛna baara kɛ ne fɛ i bɛna i bɛ wari bɔ ni wari b'i kunna i bɛna i bɛna i bɛna an b'a kɛ ɔ ni wari t'i ɲɛ min ɲɛ min d'i ma o kɛ i yɛrɛ k'i wasa i yɛrɛ k'i wasa nka n b'a fɛ karamɔgɔ yɛrɛ de k'a kɛ n ye a bɛɛ ka sɔrɔ ala la bɛɛ ka sɔrɔ ala la ala k'an dɛmɛ ayiwa kuma karamɔgɔ dirisa sani an ka bɔ kuma kɔnɔna na i n'a fɔ baro bɛ ka diya ka taa fɛ a b'an hakili lajigin i ka kumakan kɔrɔ n'i ka layidu dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ i ka jɛkulu min bɛ yen ni u y'a kanu i n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an y'a ye i ye kuranɛ kalan k'a boloda u ye walasa tunkaranke ninnu minnu bɛ yen nɔ ani maliyɛn den bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu tugur'i kɔ i n'a fɔ video in daminɛ na n y'a fɔ cogo min an y'a ye i ye kalan boloda u ye mun y'i bila nin baara in na Dirisa toujours kosɛbɛ kosɛbɛ juma tɛmɛnen na an ye kuranɛ kalan kɛ an ye kuranɛ kalan kɛ mun na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ an ka n'u y'an ye k'an kanu ka groupe sigi an tɔgɔ la ko groupe des amis Dirisa Traoré adama n b'u fo k'u ni ce an ye kuranɛ kalan dɔ k'u ye an y'a ɲini an y'a layidu t'aw ye k'a fɔ ni ala sɔnna aw ye ne kanu cogo min na kanu sara ye mun ye nafolo tɛ ne bolo ka d'u ma ne tɛna nafolo d'u ma kanu sara ye mun ye kanu sara ye dugawu di kosɛbɛ mɔgɔ y'i kanu k'a fɔ k'u ye gurupu sigi k'u b'i dɛmɛ e fana bɛ se ka mun de k'u ye a tuma an y'a laɲini kalo saba kalo saba an bɛ kuranɛ kalan kɛ ka dugawu k'u ye

adama olu ko ko olu tɛ se ka to kɔfɛ an ka ko la k'u b'an dɛmɛ k'an kɔkɔrɔma don baara in kɔnɔna la donc ni mɔgɔ k'a b'i kɔkɔrɔma don i fana b'i seko k'a tigi se wɛrɛ tɛ ne k'o k'u ye o dugawu kelen de donc ne fana y'a laɲini ni ala sɔnna kalo saba kalo saba an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye ani silamɛ bɛɛ ani kɔfɛmɔgɔ bɛɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛnatigɛ bɛ cogo min na bi adama diɲɛ gɛlɛyalen don kojugu a banako cayalen don mm, papiye kow cayara mm. kamanagan kow bɛ yen mm. c'est-à-dire don o don dɔ fara gɛlɛya la bon kira dun y'a fɔ a ka kuma la ko silamɛ ka kɛlɛkɛ muru ani ka gɔtɛrɛ k'o ye eh, duwawu de se foyi tɛ silamɛ ni duwawu tɛ kanubaga sara mun ye duwawu de don

an b'u fo donc nin ye juma nin ye kalo saba kalo saba ye an bɛ dugawu kɛ an ka gurupudenw ye cogo min na ala bɛ se k'u bɔ ten cogo min na an kɔni ye dugawu in kɛbaga ye o ne dan b'a la dugawu in bɛ minɛ parce que mun na kanu kosɛbɛ adama kanu ɲɔgɔn fila olu de ka dugawu minɛ dɛ kira ko mɔgɔ ni ko dugawu min minɛ dugawu bɛɛ ye fɛn min ka ɲi ni fɛn bɛɛ ye ka dugawu kɛ mɔgɔ y'a kɔfɛ a ti yɔrɔ min a ti yɔrɔ min ka dugawu k'a ye bon ne dan b'a la ninnu ni ne bɛɛ ka kanu bɛ cogo min dugawu in a bɛ ɲɛ dusukun dusukun de don kanu in ti fɛnko kanu ye

donc ne dan b'a la an ye dugawu min k'u ye ala b'a minɛ wa n dan b'a la fana ala y'a minɛ o de la juma tɛmɛnen an y'o kuranɛ kalan labɛn k'a kɛ n ka gurupu denw ye gurupu minnu sɔnna ka tugu n na n y'a k'u ye ala kama an jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ y'u sekow kɛ u y'u sekow kɛ parce que euh, dugawu kalan tuma dɔ la ko man nɔgɔn u fana y'u sekow yira k'a fɔ ko an ka jɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ e y'a kɛ e b'a kɛ an ye de i ye layidu ta k'i b'a k'anw ye an fana seko ye min ye an fana b'o kɛ i ka se k'a k'an ye donc baara in kɛra o kɛcogo la n bɛ ala fo k'a kira fo k'olu fo u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye ibrahima tarawele fo y'a fɔ olan n b'a fo kosɛbɛ n b'a fo kosɛbɛ an'u ka vice-présidente n'o ye fanta keyita ye fanta keyita n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ gurupu in den bɛɛ n b'a bɛɛ fo n da sera min tɔgɔ ma u ka ca n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma bɛɛ foli walayi u bɛɛ foli don

an bɛ dugawu don kɛ k'a ɲini kulɔbɔ in dayɛlɛlen don bɛɛ ye n'o dirisa dɛmɛbaw ye i bɛ diɲɛ fan o fan nimoro min bɛ tɛmɛ imaji in kɔrɔ kuranɛ kalan min kɛrɛnkɛrɛnna ni k'a kɛ tɔw ye pour que k'i ye o la k'i fara o jama kan ni ala ka diɲɛ ye an bɛɛ b'a kɔnɔna na an bɛɛ b'a kɔnɔna na donc ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini diɲɛ bɛɛ fɛnɛ fɛ hɛrɛ bɛ diɲɛ fan o fan ala k'a kɛ mali tunkarankew bɛɛ lajɛlen ye